Ní bheadh aon chead aige, seachas go gcloisfí bháis uaidh é. Sin an t-ionad dúras é sin, nó?
Nach é sin é a bheadh saor. Meas tú cé is mó atá ag goil le tacaí Fhine Gael? Mar sin, déanfaidh mé iarracht ins an méid a deirim anso cur leis an méid athá ráite ag Donncha agus ag Sorcha, agus b'fhéidir léargas beagáinín difriúil a thabhairt chomh maith maidir leis an gceist so athá os ár gcomhair. Iarraidh ormsa súil a chaitheamh ar Ghaeilinn na Gaeltachta agus tuar a dhéanamh maidir le dul na Gaeilinne ins an nGaeltacht ins an mbliain 2050 agus tá mé ag súil is go mbeidh mise fós thimpeall an t-am san agus a Dhonncha mura mbeidh tú linn ólaimíd do sháinte an t-am san. Iarraidh orm go háirithe labhairt ar riocht agus ar réim na Gaeilinne, ar an saibhreas, ar an ngramadach, ar réimeann na teanga beo, ar lorg an Bhéarla, ar na príomhthionchair ar riocht na teangan ins an nGaeltacht, agus ar deireadh ar mheon agus ar fhéiniúlacht teangan lucht úsáide na Gaeilinne. Anois, bheadh sé dodhéanta é sin a dhéanamh in 15 nóiméad, mar san, déanfaidh mé iarracht a bheith críochnaithe in am, agus chuige san, díreoimid an gcuid is mó ar an meon agus ar an bhféiniúlacht, tarlaíonn go bhfuil sé sin ar an réimse spéise agam féin agus tarlaíonn go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach, is dóigh liom, insan bpróiseas aistrithe teangan. Thá sé i gceist agam díriú ar cheithre rud ins an gcaint. Déanfaidh mé píosa cainte ar dtúis fén bhfocal san Galltacht féin agus na deacrachtaí is dóigh liom a roinneann leis an bhfocal san mar chur síos ar an gcoincheap athá i gceist againn nuair a deirimid an focal san. Casfaidh mé ina dhiaidh san ar an meon agus an dearcadh i leith saghasanna difriúla Gaelainne agus caithfidh mé súil ar an dtosaíocht a thugtaí tráth dá raibh agus a thugtar go fóill do Ghaelainn na Gaeltachta mar sprioc do chách. Ach mar sprioc is dóigh liom athá ag imeacht de léig beagáinín sa lá inniu. Casfaidh mé ansan ar an ról athá ag an meon agus ag an ndearcadh ins an bpróiseas san agus ins an bpróiseas aistrithe teangeolaíochta i gcoitinne. Ar deireadh ar fad, déanfaidh mé iarracht cúpla rud a rá maidir leis an gcruth a bheidh dar liom ar an nGaelainn in 2050 ins na ceantair lasmuigh den nGaeltacht. mar san. Cúpla focal ar dtúis maidir leis an bhfocal Galltacht féin, agus neosaidh mé dhíbh dé chúis nach mbainim féin úsáid mórán as an bhfocal san. Mar is eol díbh cheana féin is dócha, de réir mar a thuigimíd cúrsaí fé láthair, tá an focal Galltacht, tá sé i bhfad níos sine ná an focal Gaeltacht. Teigheann Galltacht siar ar fad, ar a laghad chomh fada leis an gceathrú haois déag, tráth gur chuir sé síos ar phobal a bhí Gallda nó Sasanach seachas ar cheantar ná ar limistéar. Mar a deirim, fágann sé sin go bhfuil an focal i bhfad níos sine ná an focal Gaeltacht ná fuil fianaise ar fáil dó go dtí deireadh an tseachtú haois déag. Má fhéachaimíd ar na taifeadtaí scríofa is luaithe atá againn den bhfocal Galltacht, címid go raibh ciall dhíspeagúil nó maslach fiú i gceist leis an bhfocal ó thús. Mar san, agus mé ag cur i gcóir don chaint so, agus tarlaíonn gur seimineár foclóireachta atá annso, chas mé ar na foclóirí go bhfeicinn cad a bhí ráite acu san mar gheall ar an nGalltacht. Mar san, dar ndú, ins na foclóirí Béarla-Gaoluinne níl an focal le fáilt agus ní haon iúnadh an méid san. Ach má dh'fhéachaimíd ar na foclóirí Béarla-Gaoluinne, Címid go ndeir Dinneen gurb é athá i gceist le Galltacht ná foreign manner or tendency, using foreign airs, scáil an ceann fé leith san, foreign airs, déarfad é sin, state of being fashionable, the Englishry or foreign race of Ireland agus ar deireadh an English speaking district Is dócha an chiall athá i gceist ins an dteideal ar mo chainnt féin. Nú b'fhéidir nach ea, fan go bhfeice sibh. I ndiaidh san deir Niall Ó Dónaill gurb é athá i gceist leis an bhfocal ná English settlers in Ireland, Englishry, English occupied districts, The Pale, áit a bhfuil cónaí orm féin, agus English speaking district. Tugann Ó Dónaill é ansan mar leagan malartach den bhfocal Galldachas chomh maith, focal a dh'aistríonn sé mar foreign ways, nó anglicisation. Anois, an chéad deacracht atá agam leis an bhfocal Galltacht agus sinn a' labhairt ar chás na Gaidhlinge ins an lá inniu ná gur dócha go bhfaigheadh ceantair agus tíortha lasmuigh d'Éirinn a bheith i gceist ins an nGalltacht. sé sin a rá, aon áit ar domhan ná fuil ins an nGaeltacht tá sé ins an nGalltacht, go háirithe b'fhéidir áiteanna in a bhfuil an Béarla i réim mar theanga an phobail. Mar san, má's díreach ag caint ar na ceantair ar fad in Éirinn ná fuil ins an nGaeltacht atáimíd, is dóigh go bhfuil focal beagáinín níos cruinne nó níos beaichte ag teastáilt uainn chuige san. Is ar an abhar san a bhainim féin úsáid as Iar-Ghaeltacht chun cur síos ar na ceantair ar fad in Éirinn ina mbíodh an Ghaelainn i réim tráth dá raibh ach ná fuil inniu ins an nGaeltacht oifigiúil. I ndiaidh san, an deacracht is mó is dócha agam leis an bhfocal Galltacht ná gur dóigh liom go bhfuil an chiall dhíspeagúil mhaslach san fós le tuiscint ins an bhfocal, fé mar a bhí thiar ar fad ins an gceathrú haois déag sna taifeadtaí luatha den bhfocal. An argóint atá á déanamh anso agam ná gur dóigh liom gur scáthán ar an meon i leith na Gaelainne i gceantair lasmuigh den nGaeltacht atá ins an ndíspeagadh san atá intuigthe ins an bhfocal Galltacht. Sé sin le rá, bhítí agus táthar fós go pointe áirithe díspeagúil maidir leis an nGalltacht maidir le muintir na Galltachta agus níos tábhachtaí fós i gcomhthéacs na cainte sa, maidir leis an saghas Gaelainne athá chun tosaigh i measc cuid mhór cainteoirí ins an nGalltacht. Mar sin, féachaim ar theideal mo chainte féin saghas mar a bheadh sé scríofa go hiorónta agam agus mar mheafar den tslí go gcaitear leis an saghas Gaelainne a labhartar ins an Iar-Ghaeltacht agus bainfidh mé úsáid as an bhfocal san, Iar-Ghaeltacht, as so amach ins an gcaint. Insna foilseacháin ina bpléim an t-ábhar athá á chíoradh anois agam. An tarna príomhphointe, más ea, sé sin an meon agus an dearcadh i leith saghsanna difriúla Gaelainne agus an tosaíocht a thugtaí go traidisiúnta do chaint na Gaeltachta ach mar sprioc athá anois ag imeacht i léig de réir a chéile, dar liom, pé scéal é. Mar is eol daoibh, tugadh ana-thosach áite don nGaeltacht aimsir na hAthbheochana agus mar chuid de san Tugadh tosach áite do bheo-chaint na Gaeltachta nó do chaint na ndaoine agus aithníodh an saghas san cainte mar rud a bhí luachmhar agus mar sprioc do gach éinne a bhí chun Gaelainn a labhairt, bhídís ins an nGaeltacht nó lasmuigh den nGaeltacht. Ní mar san a bhí an scéal riamh anall. Na ceantair atá ins an nGaeltacht inniu, bhíodar ana-ana-imeallach síos trí stair na teangan, i dtréimhsí difriúla i stair na teangan, agus bhítí go minic ag caitheamh anuas orthu. Bhain an gradam agus an stádas go stairiúil leis an nGaelainn ins na mainistreacha, go háirithe in Ard Mhacha. Le linn na tréimhse clasaicí ansan bhain sé leis an nGaelainn a bhí á cleachtadh ag na filí gairmiúla agus ansan ins an dtréimhse iar-chlasaiceach bhain sé le ceantair áirithe in iarthuaisceart na Mumhan agus oirdheisceart Chúige Uladh. Mar san, ní tré chiotrainn a thit sé amach go mbronntar gradam anois ar Ghaelainn na Gaeltachta. Is rud comhfhiosach a bhí ann. Ní féidir a rá gur fíric teangeolaíochta athá i gceist ansan. Cinneadh feasach a bhí ann amach is amach, dar liom. Bíodh san mar athá, fágann tosach áite na Gaeltachta, go háirithe aimsir na hAthbheochana, go bhfuil nós traidisiúnta seana-bhunaithe againn fós insa lá inniu, Go ndéanfadh cainteoirí agus foghlaimeoirí lasmuigh den nGaeltacht iarracht cloí le canúintí Gaeltachta, agus canúint Ghaeltachta fé leith i gceist ansan. Is dóigh liom gur féidir a rá nárbh ansan ach idéal ana-chuid den am agus nár bhain ach líon ana-bheag cainteoirí an sprioc san amach riamh, fiú mara raibh sé acu mar sprioc fhollasach i bhfoghlaim na teangan, níor bhain cuid mhór acu an méid san amach.

Níl aon amhras orm ach go bhfuil an t-idéal ann i gcónaí gurb í caint thraidisiúnta na Gaeltachta is fearr, nó go bhfuil iarsmaí den meon nó den dearcadh san fós linn ar a laghad. Mar athá ráite agam, thá sé ag imeacht i léig, agus thá roinnt fianaise againn ó áiteanna difriúla a thugann é sin le tuiscint chomh maith. Mar a deirim, is ar an meon agus ar an ndearcadh ar na canúintí difriúla agus ar na stíleanna difriúla cainte a dhíríonn cuid mhór de mo chuidse taighde. Ar cheann de na léirithe is follasaí is dó' liom atá againn maidir leis an meon agus an dearcadh ar an éagsúlacht teangan tá an cleachtas, sé sin cad a dheineann daoine nuair atá siad ag caint. Ins an nGaeltacht tá's againn go bhfuil an saghas Gaelainne a labhaireann daoine ag imeacht de réir a chéile ón gcanúint traidisiúnta áitiúil, mar a luaigh Sorcha ansan cúpla babhta. Ins an Iar-Ghaeltacht. Ní minic a bhaineann cainteoirí idéal na Gaeltachta amach ina gcuid cainte, fiú más í sin an sprioc fhollasach atá acu don nGaelainn. É sin ráite, dar leis an sochtheangeolaí aitheanta Bernard Spolsky a d'imigh ar shlí na fírinne an samhradh seo, an léiriú is fearr atá againn ar dhearcadh agus ar mheon daoine i leith teangan ná an cleachtas. sé sin le rá má dheineann siad rud áirithe, sé sin le rá go bhfuil meas fé leith acu ar an rud a dheineann siad, fiú má, muna bhfuil siad sásta é sin a rá glan amach. Mar san, in roinnt des na píosaí taighde atá déanta agamsa ar an meon ar shaghsanna difriúla Gaelainne agus ar an saghas Gaelainne gur dó' le daoine a bheith dlisteanach, gradamach agus inghlacaithe, aithnítear de ghnách gradam stairiúil Ghaelainn na Gaeltachta. Tá sé sin le feiscint sa dtaighde atá déanta agam féin, le Lauren Kavanagh agus le Colin Flynn. Tá sé le feiscint chomh maith ins an dtaighde atá déanta ag daoine cosúil le Gabrielle Maguire, Pádraig Ó Duibhir, Bernie O'Rourke, John Walsh agus Hugh Rowland agus an t-iliomad taighdeoirí nach iad. Ina dhiaidh san áfach, léiríonn an taighde san ar fad, má fhéachann tú ar an rud atá ráite ag rannpháirtithe, go gceistítear go hoscailte go minic. tosach áite Ghaelainn na Gaeltachta mar sprioc do gach éinne. Maíonn cainteoirí go leor ins an Iar-Ghaeltacht nár chóir an tosach áite san a thabhairt do chaint na Gaeltachta mar sprioc mar nach dó' leo go bhfuil sé inbhainte ná inmhianaithe dóibh féin nó, i gcás múinteoirí, dos na daoine athá á múineadh acu. Mar shampla, in píosa taighde a dheineamar le múinteoirí agus le hábhair oidí Gaelainne, mhaígh cuid des na múinteoirí nach sprioc oiriúnach í sprioc na Gaeltachta dóibh féin ná dos na daltaí. Shíleadar ná raibh sé réadúil nó ná raibh rochtain ag daoine ins an Iar-Ghaeltacht go minic ar chaint thraidisiúnta na Gaeltachta. Fiú dá raghaidís chomh fada leis an nGaeltacht go minic ní raibh rochtain acu ar an gcaint thraidisiúnta. Ina dhiaidh san agus pointe níos tábhachtaí, dar liom, ná gur thug na rannpháirtithe le tuiscint go raibh bac féiniúlachta i gceist chomh maith céanna. Is é sin le rá ná raibh fonn ar chainteoirí go leor ins an iar-Ghaeltacht labhairt cosúil le cainteoir traidisiúnta Gaeltachta mar go gcuireann an saghas san cainte féiniúlacht áirithe, féiniúlacht áite, féiniúlacht thraidisiúnta in iúl agus gur bhraitheadar go raibh, go mbeidíst féin, mar mhúinteoirí, nó go mbeadh a ndaltaí mídhílis dá bhféiniúlachtaí pearsanta agus dá bhféiniúlachtaí áite. Mar san bhí bac ansan agus bhí diúltú ana-fhollasach le feiscint do chaint na Gaeltachta mar sprioc oiriúnach i gcathanna, go háirithe do dhaoine lasmuigh den nGaeltacht. Anois, áit eile go bhfaighimíd fianaise ar so agus gur fiú a lua go hachomair ná ins na meáin chraolta. Go traidisiúnta bhíodh Gaeilge na Gaeltachta go mór chun tosaigh ins na meáin chraolta, go háirithe, agus tá mé ag féachaint ar Mháirín anseo, ar Raidió na Gaeltachta. Ach is dóigh liom, de réir a chéile, go bhfuil rochtain níos mó á dh'fháilt ag saghasanna Gaeilge iarthraidisiúnta, sé sin na saghasanna Gaeilge a bhíonn ag páistí óga ins an nGaeltacht nó a bhíonn ag cainteoirí iarGhaeltachta, tá sé sin ag fáilt rochtain ar na meáin chraolta agus go háirithe, b'fhéidir, ar TG4. Cuid de san, dar ndú, baineann sé leis na dúshláin a roinneann le láithreoirí nó le hiriseoirí a dh'earcú athá sciliúil agus cumasach agus go bhfuil Gaelainn thraidisiúnta na Gaeltachta ar a dtoil acu. Tá an dúshlán san ann. Ach níl amhras orm nach oiread ach gur cuid é de straitéis chun slua áirithe a mhealladh, bíodh sé sin ina slua mór, b'fhéidir, de bharr brú margaíochta agus fógraíochta a mhealladh isteach chuig na stáisiúin. Níl mé ag rá go bhfuil sé sin ag tarlú i gcónaí go comhfhiosach, b'fhéidir go bhfuil sé ag tarlú go fo-chomhfhiosach chomh maith, go bhfuil saghsanna áirithe Gaelainne á gcur ar na meáin agus go bhfuil sé i gceist go meallfaidís san slua fé leith go bhfuil próifíl fé leith acu. Arís, dar liom, tugann sé seo le tuiscint dúinn ná fuil an forlámhas céanna ná an gradam céanna ag Gaelainn thraidisiúnta na Gaeltachta agus a bhíodh tráth dá raibh. Anois, beidh oraibh a dh'oibriú amach dé chúis go bhfuil sé sin agam ar an scáileán, nó mé ceisteanna a fhreagairt i ndiaidh má thá aon cheist againn. Casfaidh mé ar an gcúis go bhfuil an meon agus an dearcadh tábhachtach, agus sinn ag caint ar riocht agus ar réim na Gaelainne san iar-Ghaeltacht in 2050. Creidim féin, agus cuid mhór teangeolaithe eile, go dtagann aistrithe teangeolaíochta chun cinn, sé sin, aistrithe ar an tslí go n-úsáidtear an teanga, in ár gcás féin, an Ghaelainn, dar ndú, go dtagann siad chun cinn mar thoradh ar an bpróiséas luachála nó mar thoradh ar an meon nó an dearcadh athá ag daoine i leith saghasanna difriúla teangan. Tá athfhriotal agam annso a léiríonn an hipitéis san go beacht agus.

this an important means of supporting and enhancing a positive self-image and positioning oneself in the web of inter-group relationships'. Sé sin, úsáideann tú rudaí go bhfuil meas agat orthu agus tá tú straitéiseach mar san, tá tú d'iarraidh bheith cosúil leis na, le do phiaraí, leis na grúpaí go bhfuil tú d'iarraidh a bheith bainteach leotha. Tá go maith. Cad as dí 20, 50, Más ea, má leanann cúrsaí mar atá, tá mé ag déanamh go mbeidh glacadh níos mó de réir a chéile leis an saghas Gaelainne atá coitianta anois i measc an aosa óig Ghaeltachta agus i measc cainteoirí go leor ins an iar-Ghaeltacht chomh maith. Mar san, ag filleadh dom ar na nodanna a tugadh dom don chaint so, fhad is a bhaineann sé le cúrsaí saibhris agus le cúrsaí cruinnis, is dóigh liom go mbeidh glacadh i bhfad níos mó fén mbliain fiche caoga le cleachtais teangan a cheaptar inniu a bheith neamhghnách, ar seachrán, neamhghramadúil agus neamhghradamúil. Tá mé ag bheith cúramach leis an dá cheann san, neamhghramadúil agus neamhghradamúil. Ní hé sin le rá go n-imeoidh an saibhreas agus an cruinneas mar choincheapa, ach is dóigh liom go ndéanfar iad a shamhlú agus iad a shainmhíniú ar shlite eile. Is dóigh liom go mbeidh sé sin le feiscint ins an tslí go gcaithfear le saghasanna difriúla Gaelainne ar na meáin, mar shampla. Ach ag leanúint ón hipitéis a chuir mé in bhur láthair níos túisce maidir leis an nasc san idir an dearcadh agus an t-aistriú teangeolaíochta, is dóigh liom go raghaidh sé sin i bhfeidhm ar an gcleachtas chomh maith agus go raghaidh an saghas teangan athá á labhairt ins an iar-Ghaeltacht níos faide agus níos faide ó chaint thraidisiúnta na Gaeltachta go bhfuil ainm in airde anois air fé láthair. Sé sin a rá go mbeidh gnéithe teangeolaíochta ná fuil traidisiúnta, ná fuil fé ghradam ins an lá inniu, ag éirí níos coitianta agus níos coitianta agus go nglacfar leotha de réir a chéile. Is dóigh liom go mbeidh an meon agus an dearcadh, más ea, ar na rudaí is mó go dtiocfaidh claochlú ortha agus gurb iad a raghaidh i bhfeidhm ar an dteanga a úsáidfear ins an iar-Ghaeltacht, agus ins an nGaeltacht chomh maith, dála an scéil, agus is fiú é sin a rá. An tarlóidh ansan ó thaobh na féiniúlachta de is dóigh liom agus tá sé seo ag tarlú cheana féin go pointe áirithe ná go mbeidh éileamh níos mó ag cainteoirí iar-Ghaeltachta ar fhéiniúlacht Ghaelainne dá gcuid féin ná fuil ag tarraingt an méid san ar an nGaeltacht. Ní bheidh siad i dtuilleamaí na Gaeltachta an méid san a thuilleadh. Fhad is a leanfar de bheith ag úsáid na Gaelainne ins an iar-Ghaeltacht agus is dóigh liom go leanfar, Ní dóigh liom gur róbhocht an scéal é sin, agus fágfaidh mé mar san é.